nke a bụ ịmatụ ufọ tv igbo ekene m ụnụ igbo mma mmanụ
ndị be anyị ekene m ụnụ igbo mma mmanụ ee ihe anyị chọrọ ikwu okwu ya n'ụbọchị taa wụ Ụzọ ihe ịtọ na-egbu ndị ntorobịa anyị otu esi egbu ewu ịmago ihe ndị a na-egbu our youth faster than death itself ọ ihe anyị chọrọ ikwu n'ụbọchị taa ee isiokwu anyị nwere taa ọ wụ ihe dị oke mkpa ihe anyị chọrọ ịmanye ọnụ n'ụbọchị taa ihe ọ na-eme na be anyị o jidego ụmụ okorobịa anyị na ụmụ agbọghọbịa anyị naa ha n'iyi ị baa n'ọtụtụ ezinụlọ anyị dị iche iche n'ụbọchị taa ọkachasị otu nke anyị kpọrọ e, e, e, south eastern part of our land otu anị Igbo dị ugbu a ihe a m na-ekwu okwu ya ụzọ ihe ịtọ a m na-achọ ikwu okwu ya n'ụbọchị taa ihe o megoro anyị ihe ọ ka ga-aga ime eme karịrị nke o megoro eme ụzọ ihe ịtọ a ọ kpọrọ ụmụ okorobịa anyị na ụmụ agbọghọbịa anyị na-aga n'ala ili ha ọsịsọ ọsịsọ o ji ọsọ buru ha na-agba n'ala ili ha ọ wụ eziokwu ihe m chọ ikwu okwu ya ọ wụghị mụ awụghị onye izi ma ọ kwanụ onye ịbụọ ịmago kwugoro na YouTube ma ọkwa na Facebook kama ihe m ji wee chọ iti ya ọnụ ọ bịa na-emetụ m n'ahụ ebe o buru ibu ọ bịa na-emetụ m n'ahụ nke ukwuu ihe ada ekwe m rahụ ụra ka m sikene na ihe a chalenjiri m ụzọ ihe ịtọ a jidere ndị ntorobịa anyị na-achọ igbu ha otu esi egbu ewu o jidego imerime n'ime ha laa ha n'iyi ịmago mgbe a sị gị na mmadụ dị useless na o mere mmadụ ọ dị useless ndị nne na nna atago ezigbote ahụhụ iji buo afọ ime zụgide nwatakịrị zụgide nwatakịrị zụpụta ya o ruo mgbe o kwesịrị ịba ha uru ka a ghara ịga kwuo ihe dị ka ego ole ma ọ kwanụ ihe ndị ha tụ ego n'iji zụpụta ofu nwa maka ịzụpụta mmadụ adịghị easy ọ dịghị fecha fecha ịzụ nwa ịzụpụta mmadụ ọ dịghị fecha fecha so biko anyị kwesịrị oge ụfọdụ anyị echeta na o nwe ndị bu mkpa anyị n'isi site n'ụbọchị a mụrụ anyị wee ruo n'ụbọchị anyị ruru sị mba na anyị achọkwaghị ịdị na-eme ihe bara uru na anyị chọ iji aka wee gbuo onwe anyị so kedu ihe m na-ekwu maka ya o nwekwa ka ọ dị na mmadụ tacha ahụhụ mụọ nwa o ruo mgbe ọ ga-abara ya uru ọ wụrụ ọghọm o nwekwa onye ọ ga-adị obi mma o nwekwa onye ọ ga-eme chekie ọ wụrụ na ọ na-enye joy ọ baghị uru na ị mụcha nwa nwa ahụ ị mụrụ nọkata kpachapụ anya sị ka ya ji aka gbuo onwe ya mana ihe m na-ekwu okwu ya wụ this spirit a bịara possess our land spirit a ṅụrụ iyi na ọ ga eduru ndị ntorobịa anyị duba ha n'ime ili n'oge na-erughị eru ọ wụ ya wụ spirit m na-ekwu okwu ya spirit a ṅụrụ iyi na onye tara afụfụ mụọ nwa zụọ ya agaghị eri uru ya ọ ya ka m na-ekwu okwu ya n'ime ihe onyonyo a n'ime vidiyo a biko mana ofu ihe ị ga-emere m wụ ị ga-akawa ahụ lee ihe onyonyo a watchịanụ vidiyo a bido n'isi ruo na ngwụsị ya ka unu wee nwee ike ịghọta ụzọ ihe ịtọ a m na-ekwu okwu ya ṅụrụ iyi na ndị ntorobịa ṅụrụ iyi na our youth agaghị aba uru biko n'ịga n'ihu eh, Ogu Emmanuel bụ aha m biko ọ wụrụ na ị wụ onye ọfụrụ na Emma Two Four TV channel anyị nọ na YouTube na Facebook ekelekwa m unu ebe o buru ibu ndị ochie ndị na-eso ụzọ anyị kwanụ ọ unu nwa nwe aka a ehe ruo m unu ị hụgo ụzọ ihe ịtọ a m na-ekwu okwu ya nke mbụ Ọ wụ gịnị? O nwere nke pụtara ọfụrụ na maka onye ọbụla na-eti mkpụrụ mmiri mkpụrụ mmiri mkpụrụ mmiri o nwere nke dị na ọ wụkwa sọsọ mkpụrụ mmiri ka a na-aya ọ wụkwa sọsọ mkpụrụ mmiri ka a na-aya o nwere nke bịa zoo ezo n'okpuru mkpụrụ mmiri wee na-ebe ndị mmadụ kịrịkịrị wee na-achịrị ụmụ youth anyị na-agwọ ha ka African salad anyị ga-erukwa na mkpụrụ mmiri o mana ka anyị bidogodo ebe a ihe a na-akpọ nke a wụ ịkpọ gọm kwa unu manụ ihe a na-akpọ gọm gọm eji arụ akpụ ụkwụ ọ ga-eme ị madie na ihe i were ụzọ ihe naabọ tikọ ya ọnụ o jidie gọm a ndị na-arụ akpụ ụkwụ na-eyuz gọm a ndị shoemakers na-eyuz ọ yanwa wụ nke mbụ ịkpọ gọm kedu ka ihe na-aza gọm a gọm a ebe esi eweta gọm a wụ ọ na-eme ndị mmadụ ndị na-akpọ ya na-eme ha gaa ebe ndị na-ere shoe accessories ma shoe parts na-ere ya maka gọm a na-abịa na nnukwute galọn unu nee anya unu ga-ahụ otu galọn ya na-adị ọ na-abịa na nnukwu galọn ụmụ ihe 20 liters ndị a so ọ na-eme ndị a na-ere shoe accessories ọ na-eme ha bute gọm a ha na-agbanye n'obere mkpọ mago ka ndị na-arụ shoe gasị ma ọkwanụ ndị ọzọ nidiri gọm a nwee ike ịzụrụ ya n'obere n'obere were jiga rụọ ihe ha chọrọ ịrụ then ihe dị ka ndị na-amass produce akpụ ụkwụ ma ọkwanụ na-arụ akpa so ha na-abịa azụrụ ya na galọn ahụ so ọ na-eme eyuzucha ndị na-ere shoe a ma ọkwa ndị na-ere shoe parts a na-eme ha gbaracha nke nnukwu galọn a ticha n'obere mkpọ that empty galọn ahụ eji gbanye gọm ahụ so ndị jongo a ndị a na-ese ma ọkwa ndị a na-akpọ gọm a na-abịa egoro that empty galọn gọm dị n'ime ya so ọ na-eme ha ruo ha goro gọm a ha ewere imi ha wee ihe dịka ịmago akwa akwa ma ọkwanụ handkerchief tichie ọnụ gọm ahụ wezie ọnụ imi ha kwụnyezie ebe oghere galọn ahụ dị wee na-ekuruzi kemikal a dị n'ime mkpọ gọm a ọ ya wụ ihe a na-akpọ ịkpọ gọm ma ọ bụ isi gọm ọ na-eme onye ọwụna jejeje kuru ihe a ọ na-ahụta onwe ya dịka ya na Chineke na-azụ combine mmadụ ada awụkwa ya mmadụ n'anya onye esi na human being pụọ onye esi na mmadụ pụọ ọ bụkwa sọ mkpụrụ mmiri wụ ihe na-egbukarịa ndị mmadụ unu nwekwa ike iche ma ọ sọ mkpụrụ mmiri ọ bụkwa sọsọ ya isi gọm a m na-agwa gị okwu ya iji akpọ gọm a dị very dangerous ọ nago imerime ndị ntorobịa anyị n'iyi o jidego their future gbalie ya because ọ na-eme ibido yuzu ya ibido siwe gọm a ibido siwe gọm a o nweghịkwu ihe ọzọ ga-enwe ezigbote taste n'ọnụ gị o nwekwa ihe ọzọ ga na-atọ gị ụtọ n'ụwa maka na ofu onye gwara m sị m na isi gọm na-atọ ụtọ isi gọm na-ebuni mmadụ enu isi gọm na-atọ otu o si atọrịrị n'ahụ na ọ tọkarịrị nwoke ije na nwaanyị m wee tiwe mkpu ịkpọ gọm a m na-ekwu okwu ya ọ sị na ihe ọ na-atọ karịa na etu enwere ike ịkọwa ya na ọ na-atọ ihe dị egwu so ụfọdụkwanụ na-aga na nke ndị na-arụ shoemaker ha ruo ha egoro mkpọ nke eji gbanye gọm ahụ nke ndị shoemaker ji wee rụfọ shoe ma ndị ọzọ na-eyuzu gọm ma ọkwa ndị na-arụ akpa ma ndị ọda na-eyuzukarị gọm wee na-arụ ọrụ so ha ruo ha zụrụ ya inwe ike gaa ghọta ihe a na-eme iche ma ọ were mkpọ ihe a ka o were gaa tinye ihe ọzọ ịma na ihe a ihe o ji a-high o sicha gọm a ọ nọ n'ebe dị enu ọ nọ n'ebe dị enu ọ nọ na ịmago ọwụrụ highness ọ n'ebe dị enu so ndị m na-agwa gị na-esi gọm a ha na-aghọta onwe ha na ụdị na ha adịkwaghị atụ egwu ihe ọjọọ ọbụla ha na-efeel na ọ sọọsọ ha ka Onyenweanyị nọnyere bụ ndị na-esi gọm a m na-agwa gị ihe a na-ejide mmadụ n'anya n'iyi so ha jeje buru galọn ya ma ọ kọntena eji gbanye ha na-ejisi ya ike ị gaghị aghọta ihe a ga-eji ya na-eme mana ichekizi otu onye a si eme omume ịma na onye esigo na onye ekopụgo na hanga obere obere obere obere o kopụgo na hanga ị nwere ike fụ dimkpa mmadụ ofu izu ụka ọ sabeghị ahụ maka nke eso na program ya ihe dị ya mkpa bụ ka ọ highgodu onwe maka okwute ịkpọ gọm ma ọ isi gọm so akwụ ha n'imi n'ime galọn ahụ a na-ekurie na-ekurie na-ekurie na-ekurie na-ekurie the more ọ na-eku ya ka ọ na-aghọta onwe na Eh, eh, ọ na ha eh, agbagote ebe oluwa daize ebe oluwa nọ na ya na ha achụkwudi ebe ọ nọ isi gọm abụrọ ezigbote ihe ka anyị si ebe a pụta biko unu nwere ike unu fụ onye bu galọn gọm a unu aga aghọta kedu ihe o ji ya eme a na-eji ya a-high high na ya dị too much mana ọwụ na ịmaghị ya i nweghị ike ịma ya tutu ị marụ ndị na-esi gọm a ọ na-eme ha sicha ya ha nwere ike ime ihe ike dị iche iche ha mere o nwere the same properties otu a e, e, e, mkpụrụ mmiri si ahaị mmadụ otu o si ahaị mụrụ a na-ahaị na-adamage ihe niile dị na your system otu a ka isi gọm a si eme nke ya ofu ihe so imegide fụ onye dị addicted to it onye nọnụ o nwezikwa ihe ọzọ ọ na-eche n'ụwa na-awụ otu ọ ga-esi wee na otu ọ ga-esi kpọọ gọm ma ọ wụkwa na otu ọ ga-esi esi gọm mana ebe ihe a si wee jọgbuo onwe ya na njọ wụ ịma na inweta ihe eji esi gọm a ọ dịghị ọnụ ọ galaha ọnụ ọ dị very cheap very very cheap maka i checkie ụmụ drugs ndị a na-ala ndị mmadụ n'iyi onye ọbụla ga-egotenwu ya ogbenye ọbụla ga-egotenwu ya ọ dịghị ọnụ ọ dị very cheap biko ka anyị ghara ịdị na-akwudo ma ọkwanụ sọpọtụwe onye nke anyị afụ na-ebi ụdị ndụ a anyị asọpọtụ ka ọ na-akpọ gọm ma ọkwanụ ka ọ na-esi gọm maka na effect dị na kemikal ahụ ọ na-ekuru n'ime galọn ahụ ọ baa n'ime ahụ ya o mebie ihe buru ibu biko maka ọdịmma nke gị na nke m asịkwana na ọ gbasaa gị maka na ịmaghị ihe nwanne gị nwoke nwanne gị nwaanyị ịmaghị ihe that your relatives nọ by the side ịmaghị ihe ọ na-eme ịmaghị ma ọ gọm ka ọ na-esi ịma ma ọ na-akpọ gọm biko ka anyị tiwe mkpu kịta nwee ike iwepụ aka enwe n'ofe ma ọ wepụ aka mmadụ n'ofe tutu ọwa aka enwe ka e wepụ aka enwe tutu ọwa aka mmadụ mana ihe m na-ekwu okwu ya wụ ka anyị ghara ịsọpọtụ ihe ọjọọ isi gọm anago ọtụtụ ndị na-eto eto n'iyi n'ala be anyị nke abụọ wụrụ gịnị ama m na unu ga-ama nke a nke abụọ wụ unu mara ihe a na-akpọ ọgwụ ụkwara ọ ga-eme ụkwara kwawa gị ije eje goro ọgwụ ụkwara and ị mara ọgwụ ụkwara na-adị na ọ na-adị na obere mkpọ oge ụfọdụ mkpọ bọtụl na-adị na paketị ọgwụ ụkwara ihe a so n'ihe ọzọ ihe a bụ another silent killer of our youth ọkachasị ụmụ skuul ọ ndị nwe isi nke a ọkachasị ụmụ skuul na ụfọdụ mmadụ kwa nọnụ ọgwụ ụkwara ụfọdụ agaghị aghọta na chemicals eji arụ ọgwụ ụkwara ndị pharmacists ji arụ ọgwụ ụkwara ọ bụghị na chemical ọjọọ maka ihe e bu n'obi wee wee chemical a na-arụ ya wụ ọ ga-eme ụkwara kwawa gị dịka otu dọkịta si gwa gị o nwere ike sị gị na gị ruo gị were ofu ngaji ma ọ ngaji abụọ ị ṅụọ ya ofu ugboro ma ọ ugboro ịbụọ na ụbọchị ụkwara ahụ ga-akwụsị ị fụgo ọ ya wụ ihe mere na eji wee that chemical wee rụọ the ọgwụ then i sokwa n'otu dọkịta si wee gwa gị etu esi aṅụ ọgwụ ụkwara ahụ ị ṅụọ ya ụkwara a ga-ala mana a jezi were ihe ọzọ o nwezi otu ọzọ ndị be anyị si wee chọpụta esi aṅụ ọgwụ ụkwara ahụ ha bịa bịa chọpụta na ọgwụ ụkwara nke mbụ ọ galaghị ọnụ ọ dịghị expensive onye ọbụla nwere ike igotenwu ọgwụ ụkwara ugbu a ndị ntorobịa ya bịara chọpụta na ọ bụrụ na ị were ofu mkpọ ọgwụ ụkwara amaghị m ego one a na-ere na naijiria kịta mana m ma na ọ dịghị ọnụ too much ha bịa chọpụta na ị were ofu mkpọ ọgwụ ụkwara otu esi aṅụ fanta ma ọ coke i wee were wee ya ịmago ha wuye like this complete ị ṅụkpọọ ya ṅụtuo ya otu esi aṅụ mmiri ma ọ mineral i wee ofu mkpọ ọgwụ ụkwara n'ọnụ ede ị dị over ebe ị ga-anọ akarịa n'elu ọtụtụ mmadụ ejirigo ịtake ọgwụ ụkwara iji haya onwe ha ha ejirigo ya wee nwee nnukwute olileanya maka na ọ na-ahaị ha too much imegidizi ọ wụ na ị ṅụọ ya ofu ma ọ wụ abụọ ị na-afụ mmadụ ibe gị dịka anụmanụ mmadụ awụzikwa gị mmadụ n'anya ị gaghị asị na onye rụpụtara ọgwụ ụkwara mere ihe ọjọọ ọ bụ ihe ọjọọ ka ndị rụpụtara ọgwụ ụkwara mere mana a bịaziri ụmụ okorobịa chọpụta that na ọ wụ na i mee ya abuse ị bịa ṅụfee ya ofe na-awụghị otu dọkịta siri gwa gị na ọ ga-akọsụ ihe ọzọ so ha na-eji ọgwụ ụkwara na-ahaya otu a mkpụrụ mmiri si ahaya so oge ụfọdụ ị nwere ike ịpụta ị na-asị kekwa nke wụkwa ọgwụ ụkwara maybe ị bata na rumu nwa gị mago na secondary school ma ọkwa na university o nwere ike wụrụ nwoke ma nwaanyị i lee anya n'elu tebụl ya ebe ọ na-awụsa akwụkwọ ya ị fụ ofu mkpọ ọgwụ ụkwara ka ọ dị ebe ahụ ị ma na oge ụfọdụ ofu mkpọ ọgwụ ụkwara ahụ ị fụrụ ofu mkpọ ọgwụ ụkwara ahụ ị fụrụ o nwere ike oge ụfọdụ a na-agbanwe ya a na-echenji ofu mkpọ ahụ ị fụrụ ebe ahụ kwa ụbọchị maka otu a si emekarị ahụ ọ bịa o were nke ahụ ị na-afụ n'elu tebụl ya ọ ṅụọ ya ọwụbịa ọwụbịa n'ọrụ ṅụcha ya o gotekwa exactly that type dewekwa na the same position ahụ ị ma n'elu tebụl so mgbe ọbụla i mepe kọtịn si ka ị chekie nwa gị nwoke ma nwa gị nwaanyị ma ma na ihe ọ na-agụzikwa ihe a sị ya gụwa i nekwa anya fụkwa mkpọ ụkwara ọgwụ ụkwara a n'elu tebụl so o nwere otu ị ga-esi sọspektwe ma ọ nyowe mana oge ụfọdụ o nwee otu ọ ga-esi na-ebihevi ị na-awọnda i nwere ike ịnọkata ịkpọ nwunye gị si ya biko echekwa m ma mụ na gị naabọ kpakọrọ ọnụ ịghọtago wee kpọọ Oluwa si ya bịa nọnyere anyị ịghọtago ị ma otu a di na nwunye na-eme a nọkata ofu enwere ike ịkpọ ibie si ya nna come let us go and eh, ịmago make make man in our own image ka a ga-asị na a wụ chineke ịghọtago mana unu ghọta ihe m minu so ị nwere ike ị na-ele anya i chee na ofu mkpọ ọgwụ ụkwara ahụ ị na-afụ n'elu tebụl ka wụkwa ofu mkpọ ọgwụ ụkwara ahụ ị ma na a na-agbanwe ya o weta nke ọfụrụ ọ ṅụọ o were tichie ya ebe ahụ so mgbe ọ na-eji emetụ nke ahụ aka i chee ma nke ahụ ị fụrụ last week ma ọ last two weeks ị ma na a na-agbanwe agbanwe mana ofu ọgwụ ụkwara ka ọ na-egote the same name a the same brand ka ọ na-egote edebe ebe ahụ so ihe a na-ana mmadụ n'iyi otu a mkpụrụ mmiri si ana ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa n'iyi ọkwa otu a ka i were ọgwụ ụkwara cough syrup otu a ka o si egbu egbu ụmụ okorobịa anyị na ụmụ agbọghọbịa anyị ka ọ na-egbu otu esi egbu ewu ọgwụ ụkwara e were ofu mkpọ awụ ya n'ọnụ ewechaa ya o nwere ihe ọ ga-eme gị ma ọ bụrụ na ị ṅụọ ya dịka otu esi aṅụ ya maka onye na-aṅụ e, e, e, ọgwụ ụkwara like ị ma dọkịta si gị kurie ofu spoon ma ọ ịbụọ ee nke a awọ problem ụkwara ahụ ọ ga-akịọ ya mana mgbe ị weziri ya wụọ the whole tụkwasakwa ya ọzọ ụfọdụ na-aṅụ ma one bottle ma two bottles ụfọdụ na-aṅụ karịa maka na ọ quantity highness ị chọrọ ka ede otu a ọ ya nwa ga-edipend how many bottles ị ga-awụnye so ọ bụrụ na ị chọọ ka ị nọ n'ebe dị elu ịghọtago ị nọ ụmụ ebe oge ị nọrọ i filuo na maybe ị kpọọ oku onye nọ na heaven aza gị ehe adịkwuo more bottles otu esi eme ya ajọ ihe ka ọ wụ ọ wụ na ụnụ ma ndị na-ebi ụdị ndụ a ụnụ asọpọtụzina ha ihe cough syrup a na-ekwu okwu ya o tebe aka ọ batara n'ala Igbo mana ndị ebe ọrụ ụfọdụ kimbiri na ugwu Hausa baa ya ihe ndị ugwu na-aṅụ ya pee ha na-aṅụ ya pee ihe ọ na-egbukwanụ ha ọ na-egbu ha otu esi egbu ewu mana ebe o si ewutezi m wụ na anyị nwa wụ ndị Igbo eburugo ihe a bubata n'ala Igbo ọgwụ ụkwara na-agazi ha ka drug ọ na-aga ha ka ụmụ koko ndị a na gịnị maka na ọgwụ ụkwara onye ọbụla ga-egotewa ọgwụ ụkwara bikonu tiwekwanụ mkpu a bidokwanụ n'oge na-eti mkpu a bikonu ka ndị okorobịa ndị ntorobịa anyị ka our youth si n'ihe ọgwụ ụkwara a pụta ka a ghara ijizi ọgwụ ụkwara na-eme onwe ya ka ha na-adị high. mmadụ nọkata o were nne na nna mụrụ ya mụ were mpịa were mma kọtụ pịa isi o nwere ike ọ wụrụ mma ya were mma kọtụ pịa isi o nwere ike maka na ọ nara ya ego ka o jejeje goro ọ- ọ- ọ- e- e- ọgwụ o ji a-high onwe ya nwaanyị ma nwoke kwuo kedu nke bụ mgbe ọwụna ihe ị ga-anọ na-aṅụ ihe a ma ọ bụ gịnị ọ bụrụ problem

ọ bụrụ na ọ bụrụ ịkpọ gum ọ bụrụ ịṅụ ịṅụ ọgwụ ụkwara a ịdị na-awụ ya ọgwụ ụkwara a ka m ghara ịkpọ ịṅụ ya aṅụ maka na aṅụ ya aṅụ dịka otu a dọkịta si kwu ọ bụrụ na ọ bụrụ ya ọ bụrụ mkpụrụ mmiri ụzọ ihe ịtọ a dị very cheap ọ galahụ ọnụ anybody nwere ike igotenwu ya onye ọbụla nwere ike igotenwu ya ọnọdụ ọ na-edebe ndị ụmụ okorobịa anyị ugbu a n'ala Igbo ọ wụghị obere ihe biko ihe m ji eme video a ka onye ọbụla bidokwa tiwe mkpu bidonụ tiwe mkpu n'oge tiwekwanụ mkpu n'oge maka na ọrụ ọgwụ ụkwara na-arụ iwelitekwu aka ibi na ọ kago ihe mkpụrụ mmiri na-arụ eziokwu na ha ịtọ nwere ebe nwere ebe e si amanye ya aka nweghị ebe e si amanye ya aka so ihe a ihe na-ewu na so o nwee ka e si nwee nwanne m ọkwanụ ikwu na ibe fụrụ mgbe ọwụna ọ na-eji otu e si eji onye akwụkwọ mgbe ọ na-eji ewute packet ọgwụ ụkwara jụkwa ese ma gị nwa n'onwe gị na-ere ere jụkwa ese kedu nke na-eme eme nna ọgwụ ụkwara gị na-abịa ego everyday kedu nke na ụkwara nke gị ga-adịzi iche so ọ na-eme aṅụcha aṅụ aṅụcha ọgwụ ụkwara a ọ dị ha ka ha esigo n'ụwa anyị nọ n'ime pụọ gafee na the other world nọzie ebe a na-enyo ihe na-eme n'ụwa nke a mụ na gị naabọ nọ

ha nwere ike pụta fụ ebe mmadụ na mmadụ na-akọrị akụkọ ọ pụta o bido mewe ha udo ka a ga-asị na ha na-anụ ọgụ ọ hapụ ndị na-anụ ọgụ o kwesịrị ije eje doziwe ọ bịa mewe mmadụ naabọ na ya na-ediscuss ị mago na-emere ha udo sị ha na hapụwanụ hapụwanụ nwere ebe e ji problem eje ma gịnị but oge nwa a na-akọzi that thing ga-ama na onye ekopụgo na hanger o sigo na ihe a o sigo na chain kopụ ọ pụgo ọ nọzikwa ya so biko tiwekwanụ tiwenụ bikos ihe efuru a na-ekwu i nwe ike ịsị na ọ bụrụ nwa gị na ọ bụrụ nwanne gị ọ bụrụ ikwu na ibe gị ị sọpọtụkwa nke onye ọzọ o nwekwara ike ọ wụ na onye nke gị esokunyego onwe ya n'ime ọgwụ ụkwara na-ekwu okwu ya so ifukwa onye ọbụla nọ n'ime ebidokwa tiwe mkpu n'oge oge ụfọdụ kwanụ jetu na paketi ọgwụ ụkwara afụ e debe n'elu tebụl eji apakeji kwara anyị dị ya chekie ya ị nwere ike icheki ya item nọmba ya ịghọtago ma lọt nọmba ọgwụ ọbụla na-enwe lọt nọmba LOT nọmba ọgwụ ọbụla na-enwe enwere ike oge ụfọdụ iwere bik detuo nke paketi afụ o rukwu ihe dịka izu ọzọ e, e, ee wiki ọzọ na-abịanụ jekwa chekikwa the same packet ị nwere ike dị surprise na nọmba ị nwetara na the other packet nke last week na nke this- this week a na ọ bụrụ ofu ihe mana ọ ofu ọgwụ ofu ọgwụ nwere ofu aha bụ ihe nọ n'elu tebụl ahụ ofu ọgwụ ahụ nọ n'akụkụ bedị ahụ ofu ọgwụ ahụ nọ n'okpuru bedị ahụ mana ọ bụrụ the same item number ma ọ the same lot number ifukwa otu onye a si eme omume ị ga-ama na aka gwara omume a onye ọbụla akpachapụ anya anya unu ruo ana maka na o nwere onye ga-ama o nwe onye ma onye wụ the next victim asịkwa ha na ọ gbasaa gị alụ eme nke m na-eje ikwu okwu ya na nke m na-eje ikwu okwu ya kịta o nwe nke m na-awọchị na vidiyo ụbọchị a ee asị na a ga-apịa 100 so tie mkpu kedu nke na so before m chọọ iti mkpu a na-achọ ka m ghọta na ihe eji wee chọọ ka a pịa 100 ahụ ka a ma ma a ga-eji ụtalị pịapụ ya the spirit of mkpụrụ mmiri so onye na-enye ọda na that video a na-agwa onye nke ọzọ sị ya na ọ pịa 20 o nyefe ka another person pịa 20 so a chọrọ ka 100 a ka aka ka o nwee weight a na-apịa nwatakịrị nwa okorobịa mmadụ even ụmụ anụmanụ ada esizi otu a pịa ihe kịta ọ bụrụ ihe mmadụ ji aka wee kotere onwe ya ọ bụ ihe mmadụ ji aka wee kotere onwe ya so nke taa wụrụ gịnị nke taa wụrụ ọ wụrụ nke onye ọbụla na-etikwa mkpu ya m ji sị na ọ na-eme m cheta m naba ụra ụra ada ekwe m arahụ maka na damejis ihe a na-eme ihe a kọsụgoro ihe a na-eje ịkọsụ na be anyị especially n'ala Igbo ọ dị egwu so kedu nke wụ nke taa nke taa wụ nke anyị kpọkwa mkpụrụ mmiri na onwe ya wụnụ meta methamphetamine ụfọdụ na-akpọ ya meth ụfọdụ na-akpọ ya ice ụfọdụ na-akpọ ya mago junior brother cocaine onye ụfọdụ na-akpọ ya mana anyị nwa wụ ndị Igbo ndị Igbo na-akpọ ya mkpụrụ mmiri aha o nwee buru ibu ọ wụkwa sọsọ na be anyị ka a na-aṅụ ya ọ wụkwa na-aṅụkwa ya so many other places aha a na-akpọ ya even aha a na-akpọ ya nwe part two obodo ọbụla nwere ihe ha na-akpọ ya ọ baghị uru ịbịa kọọ unu much unu mana mkpụrụ mmiri ọ dị very cheap almost everybody ga-egotenwu ya otu o si dị cheap ka o sikwa dị cheap n'igbukarịa mmadụ otu o si dị cheap ka o si dị cheap na iji gbukarịa nwanne gị nwoke otu a ka o si dị cheap iji gbukarịa nwanne gị nwaanyị otu a ka o si dị cheap iji gbukarịa ikwu na ibe gị ma ọ bụrụ na ị gba nkịtị o nweghị ihe i me ọ na-atọ m ụtọ na otu ndị be anyị si enebaziri nwanne ha ma ọ kwanụ ikwu na ibe ha banyego n'ihe mkpụrụ mmiri anya otu e si e-treat fuck up ha o bidogo nyebe m joy maka na before onye ọ na-agba nkịtị na-eme ọ gbasa m ọ gbasa m ọ gbasa m ị fụ dimkpa mmadụ ọ nakata o jide mpa ya tinye isi n'aka ekpe were mma ya tinye isi n'aka nri ọ na-akụkọ isi naabụ ahụ ọnụ kpo kpo kwo kwo ndị mụrụ ya while ndị na-amụghị amụ a na-ebe ka chineke gozie ha otu nwa na kedu ihe ekpere ị na-eme expect onye nwa ya nwoke were isi ya tinye ebe a were isi mma ya tinye ebe a na-akụkọ ya ọnụ na-akụ ya ọnụ ka ọ kụwa isi na abụọ ahụ kedu prayer point onye ahụ kedu ihe ị na-eme expect kedu ụdị ekpere ị na-eche na onye a ga na-ekpe kedu ụdị ekpere ọ ga na-ekpe n'isi nwa ya makwa n'isi ezinụlọ ya mana ebe o si wute m mkpụrụ mmiri ị fụrụ anyị na-ekwu okwu ya mkpụrụ mmiri ị fụrụ anyị na-ekwu okwu ya ihe ndị anyị fụrụ na-aha echa ndị mmadụ o nwekwa ndị ọzọ na-ere ya o nwe ndị ọzọ na-akpọnye ndị na-akpọnyekwa ndị na-ere ya ọkwa ụmụnne mụ na gị naabụ ka anyị wee buru oke moto wee nọta krismas ka anyị wee bịa rụọ nnukwu ụlọ na village ka anyị wee create investment in the same process i jide ụmụnne gị na-aha n'iyi ebe ị na-achụ ego ndị be anyị ndị Igbo biko nụ oge ụfọdụ kwanụ anyị chụkatakwana ego a anyị echekitukwana obere echeki obere ka eke ọ ga-esi wụrụ ụmụnna anyị bụ ndị ga na-eresi anyị mkpụrụ mmiri anyị ji egbu onwe anyị ọ dịrọ ọnụnụ mma biko nụ ọ dị very bad ọgwụ a na-agwa gị enwerọ mercy o nwerọ ihe dịka ebere ọ bahana into your system ọ damage everything gị ọnwụ na onwe gị wee na-aṅụ ya aṅụ ọ ga-akpọrọ onye ahụ kpogo ya ebe dị elu and onye ọbụla tekiri mkpụrụ mmiri obi na-agwa ya na ya adịkwaghị atụ egwu ihe ọjọọ ọbụla onye ọbụla tekiri mkpụrụ mmiri obi na-agwa ya na ya agbabago na ya agbabago ebe siri ike onye ọbụla ṅụrụ mkpụrụ mmiri amakwa onye ị wụ ọ makwa ma ị wụ ofu nne ya ọ makwa ma ị wụ ejima ya ọ makwa ma ị wụ mpa ya ọ ma ma ị wụ mma ya nke ahụ o goro last one ọ gwụ ọ wụ na ọ gwụ ọ chọọ ego o ji update ị mago application mkpụrụ mmiri o nwetaghị my brother ọ bụrụ na ị nọrọ nso ị wụrụ mpa ya wụrụ mma ya i weta ha ego very fast ọ bụkwa na i wetarọ ego very fast aka nwere ike ịwụ egwu nwere ike ịdị and ọ na-eme ṅụcha mkpụrụ mmiri ọbara ada achazikwa red ọbara na-acha color ọzọ jụkwa ndị na-aṅụ ya ha ga-agwa gị so ya mere ịwụfu ọbara ji enwerọ ihe ọ bụụrụ ha ọgwụ a mara ọ mara ị na-ejide mmadụ n'anya n'iyi to feel ọ na ya nọ n'eluigwe ọnụ a nọ n'ụwa a na ị mago na mess up with ihe dị n'ụwa ihe a na-ekwu ire ahụ ihe a awụkwa ihe e ji egwu egwu hapụkwa ka na m na-achị ọchị o kama na o nwere ka ọ dị ka dimkpa ha ka m ha ịmata ufọ ịbịa na-ebe akwa like that o nwere ka ọ dị so ọchị a ị fụ m na-achị wụ ọ dị ka camouflage o si m n'obi because enyi si gị na o si m n'obi wụ the damages mkpụrụ mmiri a na-acause n'ala igbo anyị ka hapụgodo obodo ọzọ ka anyị bụọ a sị na charity begins at home ka anyị bido n'ụlọ ihe mkpụrụ mmiri a na-eme ọ dị egwu ị fụ mmadụ mmadụ aṅụọ mkpụrụ mmiri for a whole one week seven days o mechibeghị anya ya chijia onye ọbụla na-arahụ ụra ya nwa mụrụ anya ka azụ na-ene ka ewu so ihe ndị ntorobịa anyị jigoro ọgwụ a mee ihe ọbara e jigo ya kwafuo awụ obere ihe maka onye ọwụna ị fụ nọ under the influence of mkpụrụ mmiri just obere ihe o nwee ike ịwụ obere advice ka ị nyere ya ma ọ bụ gịnị o nwuru gị ọkụ ka gas gasoline just obere provocation biko ka ọ ghara ịdị ka m ga-achọzi ka m kwukarịa ka nke ibe m kama achọkwara m ihe m jikwa mee vidiyo a wụ ka unu sokwa na-eti mkpu ka a ma ma ihe a ji ụmụ okorobịa anyị na ụmụ agbọghọbịa anyị aka the spirit of mkpụrụ mmiri o nwee ike ịhapụ ha aka ka ha nweta onwe ha so biko n'agbanyeghị ee ọ ga-amasị m ka unu legodu ee vidiyo a na-abịa anya ihe a vidiyo one of my friend m na-efollow na YouTube mere so according to him amarọ m na mkpụrụ mmiri nwekwu na o nwe catechism class makwa na o nwe catechism a na-agụ maka na a ma mgbe anyị pere mpe oge a anyị jee ụmụ ihe Sacred Heart ndị a ma ogene anyị na-agụ catechism na chọọchị so amarọ m ma ha ma na ndị mkpụrụ na mkpụrụ mmiri nwekwu catechism nke ya catechism mkpụrụ mmiri gịnị bụ mkpụrụ mmiri mkpụrụ mmiri bụ ife na-ana ụmụ nwoke kịta n'iyi kedu ka esi ama onye na-agba mkpụrụ mmiri ka esi ama onye na-agba mkpụrụ mmiri bụ nke mbụ ọ ya na-emu anya nke abụọ ọ ya na-elilo nri nke ịtọ ala ọpụpụ ya adịgo nso mkpụrụ mmiri a na-agbaghalụ onye na-achọ ịpụ ala mba mkpụrụ mmiri ada agbaghara onye na-achọ ịpụ ala n'ihi na drug kwuru sị agwa m unu eziokwu onye ọbụla nke na-agba mkpụrụ mmiri ya-apụrịrị ala
ọ bụrụ nwaanyị o nwere ike ụmụ okorobịa ịnọ ma ise ama ezuru ya iji wee gbaa night maka na o sigo na mmadụ pụọ spirit mmadụ apụgo n'ime ye ihe bizi n'ime ye wụ mmụọ mkpụrụ mmiri ihe bizi n'ime ye wụ mmụọ akwamiko ihe bizi n'ime ye wụ mmụọ mmehie mmụọ dị iche iche mmụọ ajọ mmụọ dị iche iche abịazi biri n'ime nke nke nwaanyị ahụ ọ ya mere oge ụfọdụ i nene ị na-ajụ ma ihe wụkwa nwa mmadụ o nwere foto ọ ga-eme ị fụ na social media ị na-ajụ ma ọ wụkwa human being mụrụ onye a ihe ka ọ ga-eme aṅụcha ị fụ nwaanyị almost ọ gbara ọtọ see foto post na Facebook see foto tii na Instagram see foto tii na the whole social media platforms ị na-ajụ ma ihe ọkwa nwa mmadụ ka ọ ọnọdụ ọ ga-anọdụ ya ị fụzi parents na-emepụrụ ha ebere ka a ga-asị so ya ka ọ na-eme ụfọdụ ṅụcha ha na-eme some things dị bizarre and ihe ihe na ị nwere ike ime imagine ụfọdụ pụtara na-agba egwu n'ime ahịa n'etiti ahịa na-agba egwu na-agbachapụ ya ahụ o nwego nke m fụrụ one day na ofu main market ofu nnukwu ahịa m na-agwa gị ha nna ya eh, nsị nna nke ahụ na plan ime m n'anya ka ọ gịnị kedu nke mere mere that day ya one young guy nwa ga-adị ebe 21 or 20 ụmụ ya 19 20 21 ndị a ọ pụta n'etiti ahịa

wụpụ ya n'ala drọpụọ waterproof ahụ binie ha okoye nọrọ ebe m nọ tie nọrọ ebe m nọ tie hai so ụbọchị a mụrụ onye nke a kwanụ akpọrọ ndị mmadụ oriri a na-aṅụrị sị na that is na ezigbote ihe mere na family ahụ amarọ na onye mkpụrụ mmiri ka a mụrụ ya bụrụ ihe dimkpa mmadụ ya bụrụ ihe dimkpa mmadụ bịa mee n'etiti ahịa ihe m na-agwa gị abụrọ n'abalị ihe a wụ ma ebe 1:30 in the afternoon m na-ebe ka ewu ebe m nọ m na-ebe ka ewu ihe m na-ebere ya wụ ihe a wụkwa nwa mmadụ ọ bụrọ nwa mmụọ ọ mmadụ mụrụ onye a na-eme eri ihe a ọ ya mere m ji ebe ndị na-ere ihe a ọ bụrọkwa n'eluigwe ka ha nọ ndị na-ere ihe a wụkwa n'obodo oyibo ndị na-ere ihe a ndị gị na ha wụ neighbour ndị na-ere ihe a ndị gị na ha nọ na street ndị na-ere ihe a ndị nọ n'ahịa dị close to ebe i bi ndị na-ere ihe a wụkwa ndị mmụọ ndị na-ere ihe a wụ ụmụnne m na gị naabọ ndị ihe a na-adamejikwanụ n'ahụ bụ ụmụnne mụ na gị naabọ ndị ihe a na-ala n'iyi obodo ọ na-ala n'iyi obodo mụ na gị naabọ nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị biko bidokwanụ kịta tiwe mkpu na agha dị ndị be anyị ma ebe a na-eregasị ihe ndị a ụfọdụ ma ndị na-ere ya so you watch ị fụ na the future of our children the future of our children dị in jeopardy na nsogbu dị maka echi anyị echi ụmụ ụmụ anyị biko ọ ga-amasị m ka anyị tikọ na aka ọnụ bido tibe mkpu ka anyị tikọ na aka ọnụ bido tibe mkpu na arụ mere ebido tikọ na aka ọnụ because ihe na-eme kịta dị egwu biko mekwa ya your business ịnụ ọgụ gbasara mkpụrụ mmiri a na other hard drugs and ihe a ji ewute m bụ na ụzọ ihe ịtọ ịtọ a m kpọ kịta dị very easy ọ dị very cheap onye ọbụla ga-egotenwu ya so mee ya your business bido nụwa ọgụ ya bido tiwe mkpu ya ekwukwana na ọ gbasaa gị maka na nwa nke gị nwere ike ịdị involve ị maghị ma ọ dịgo adị already maka na ọ nọ school i dewe ahụ na shed ma ọ na office na nwa gị nọ school after all ị na-enye ihe niile ọ need you don't know ọ gbasara gị ọ gbasara mụwa ọ bụ na o nwe ihe ị mere onye nke gị nwere ike ịwụ the next victim biko ihe a everybody's business ihe a business gbasara onye ọwụna and ọ wụ na o nweghị ihe anyị mee gbasara nsogbu a anyị ncha niile ga-regret all of us will regret it biko ka anyị declare nụ war against mkpụrụ mmiri ka anyị declare nụ war against iwere mkpọ ọgwụ ụkwara na-awị anyhow ka a ga-asị na a na-awị eh, ụmụ ihe hero ndị a ma ọ star ma ọ eh, coke ma ọ fanta ka anyị nụọnụ ọgụ ya biko mkpụrụ mmiri na ndị ọzọ na-arụ ọrụ dịka ya Ọ nago ọtụtụ imerime ndị na-eto eto n'iyi n'ana Igbo. Bikonu, tikwonu mkpụrụ mmiri na ndị ọzọ na-arụ ọrụ dịka ya ebeu n'ana Igbo. Ọ ya ka m sị ka m kwuo. Biko, eh, ọ ga-amasị m ka unu gaa na my YouTube channel Ima24 TV unu ruo ebe unu a-subscribe unu ruo na my Facebook page unu e-clickie like ebe ị fụrụ e se notification bell unu apịa ya aka ka unu wee nwee ike ịdị na-enweta vidiyo m kwa izuụka ọbụla biko ọ ga-amasịkwa m ka unu were vidiyo a tụsasịanụ ya kesasịara ya ndị mmadụ maka na o nwe onye nwe ike o lechaa vidiyo a o metụ ya n'ahụ ọ gbanwee obi ya o nwe onye nwere ike nechaa vidiyo a ọ fụ onye na-mesiri ụzọ ma ọ kwanụ onye na-amaghị ihe ọ na-eme o tiwe mkpu n'isi sị ya pụtawa o nwere ike ịzọpụtanwu mmadụ biko ọ ga-amasị m anyị ga-afụ na vidiyo ọzọ nke anyị ga-eme na-abịa n'ihu ibe anyị ekenekwa m unu igbo